Airím i gcónaí go mb'fhéidir go dtugtar b'fhéidir níos mó measa nó urraim go fhilí in Éirinn ná mar a tugtar don úrscéalaí so uaireanta bíonn orainn you know bhuel muid féin a chur i láthair ar bhealach le cinntiú go mb'fhéidir go bhfuil an dá thaobh ann. Rud eile a dúirt an Cadhnach a smaoiním air le deireanas ná an rud a dúirt sé faoi Merriman go mba é anam meanmnach meidhreach na cine é agus go mba bhreá leis a bheith in ann scríobh mar sin é féin agus Sílim i gcás na Gaeilge amanntaí go gceapann muid go mbaineann sin go hiomlán leis an Ghaeilge a bheith ag fáil bháis mar nach raibh an Ghaeilge sin ag an gCadhnach é féin níos mó nó nár airigh sé nach raibh. Ach cúpla lá i ndiaidh sin léigh mé rud ag Wilfred Owen is dúirt sé go mba mhaith leis a bheith in ann scríobh nós Keats. So sílim gurb é a bhaineann leis an scríbhneoir i gcónaí go mbíonn sé ag breathnú siar agus ar aghaidh, ar ndú, ach go mbíonn sé ag breathnú siar agus in éad le scríbhneoirí a chuaigh roimhe ar an rud críochnaithe agus go gceapann sé go bhfuil na rudaí maithe ar fad scríofa agus nach fiú, b'fhéidir, dhó a bheith ag scríobh mar nó go bhfuil na mílte rudaí maithe scríofa ann cheana féin? Ach, agus in áit éicint idir an aireachtáil sin, an sort lagmhisneach agus misneach, bhuel, tugann sé misneach duit ar chaoi mar go dtuigeann tú gur féidir rud maith a scríobh, gur rud maith an scríbhneoireacht, gur rud an scríbhneoireacht go mbainfidh tú féin sásamh as ach ag an am céanna nach bhfuil ionat ach gnáthdhuine tú féin atá maireachtáil anois, san am faoi láthair agus go bhfuil sé an-deacair an am faoi láthair a fheiceáil seachas an t-am atá imí agus an rud seo a bhaineann leis an imní, b'fhéidir, cosúil leis an rud a dtug Harold Bloom 'the anxiety of influence' air ina leabhar nó b'fhéidir imní aithrise, b'fhéidir, i nGaeilge. agus go bhfuil an imní ort, agus in am céanna imní nach mbeidh tú chomh maith so áit éicint idir an dá rud. Rud eile a bhaineann leis an Ghaeilge, b'fhéidir easpa eiseamláirí, b'fhéidir gur buntáiste é sin, ach ar deireadh b'fhéidir gur míbhuntáiste é sin, mar tá sé deas rud éicínt a bheith agat le bheith ag iarraidh aithris a dhéanamh air agus ag iarraidh do chuid, you know, do chuid féin a dhéanamh de. Ach ar ndú, tá an Eoraip lán le heiseamláirí, eiseamláirí úrscéalta agus tádar ann agus is féidir linn ár gcuid féin a dhéanamh díobh in ár gcuid scríbhinní féin. So, eh, you know, ní bhaineann, nílíonn sé nach. tá siad ar fad ann, is linn iad ar fad. So, so mar úrscéalaí Gaeilge, nó an úrscéal in aon chor, is idir, idir, sa spás sin idir an imní agus ansin an dúshlán, mar a thugann sin an Cadhnach in Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca, you know, agus ansin, bhuel, ag deireadh a shaoil agus bhí sé ag caint ar a chuid saothar ar fad, a bhí sé i gceist nuair a labhair sé ansin, thuig sé b'fhéidir, dochreidte an méid a bhí déanta agus ní raibh sé ag fháil leithscéil níos mó sa bpíosa sin, tháinig sé ar ais. So, Tá an dá thaobh i gceist i gcónaí an choimhlint sin agus spás a fháil idir an dá aireachtáil sin, an lagmhisneach agus ansin an dúshlán agus mar sin de. So, sin iad sort smaointe a rith liom. B'fhéidir nuair nach bhfuilim ag scríobh nó tá tú ag iarraidh thabhairt chuig, ar ais chuig na scríbhneoireachta mara mbeifeá ag scríobh le píosa nó, nó, you know, cuid den lá nach mbeifeá ag scríobh agus mar sin de, scríbhneoireacht féin, sin rud eile. Rud atá an-deacair cur síos a dhéanamh air agus go minic deirim cén chaoi a ndearna mé é sin, is ar an traein isteach anseo léigh mé píosa de mo scéal agus ní hé go gceapann tú go bhfuil sé maith nó nach maith, tá sé deacair é a mheas ach an tú féin a rinne é sin? Mar nó ar bhealach ní tú féin mar rinne tú é, d'athraigh an rud seo thú, rinne sé rud eile díot. Go pointe tá sé sin b'fhéidir aisteach a rá ach. Tá sé fíor, ar bhealach, mar tá rud curtha díot agat nuair a scríobhann tú scéal, mar sin ní díreach an duine céanna a scríobh é. So, sin é an chaoi go mb'fhéidir bheadh sé chomh deacair duit féin é a mhíniú agus a bheadh ag duine eile a bhreathnaigh ar an rud.